that affects us as Onitsha people. My brother, uh, you are highly welcome. Thank you so much. We are very much glad to have you today in Onitsha Nest. I'm glad too.
Yeah. Please, ndị na-ekili anyị n'iru akwụkwọ na-atụ anya ka fa mala onye. Okay, um, mụnwa bụ

Okay. Ụmụase bụrụ Onowu Ah. Onowu ka Ụmụase bụ then ndị Odoje bụrụ Odu Oh. maka na ịmago na a bịa Ọnịcha ọ nya ka Ọnịcha ji wee dị ebube Exactly. ụbọsị bụrụ gboo ogbe ọbụna nwee ndị ichie fa na-echi Exactly. though na ndị ichie bụ the prerogative of the king ịghọtago ọ bụrụkarị ị nee anya ịfụ ka ịfụ na ndị Ụmụase na-abụkarị Onowu cheke ede esi ọ bụrọkwa na o nwerọ ogbe ọzọ na-abụ Onowu e nwego Onowu Gbasuzo Onowu ndị mana onye mere Onowu ji were kọntrol na n'Ọnịcha the history of Ọnịcha bụ Anatogu Yes. Anọ na mwe bie. based on Anatogu bụbu Onowu for so many years Yeah, he's a great warrior. He's a great warrior. So when you talk of Onowu, onye popularize it you talk of Anatogu ịtụ aka ọ dịkwa na ndị ichie ndị ọzọ exactly ịghọtago ekwugo ofu okwu Owelle yeah a na-ekwu okwu Zik exactly ọ Zik popularize the the name Owelle the position of ndị ichie dị na Owelleship ọ bụrọ na Owelle ndị ọzọ esiri ọbụla ime ọ bụrọ na enwerọ mana enwere onye e ji

these are part of the things dị na our culture and tradition mere anyị ji wee dị ihe ebube ọ bụ ọ bụ wow ịgbakwala ife ewu na-eli o. maka na kọlchọ gakwa anyị ime anyị na-amụ onye amụrọzi ka nne onye kwuru ụgwọ nne ya kwuru ndị gboo ọ bụ ọ bụ Ehe, onye na-amụrọ kọlchọ be fa kedu kọlchọ ndị ọ ga-agwa ọ bụla aga na-ekwu Ee, maka ife a- ife a na-abụ the problem anyị na-enwe kịta onye mụta nwa ọ ma akụziri ya ife ọbụna gbasara be fa say most times eh, our people see our tradition as a eh, fa sị na ọ fetish exactly mana ọ ga-a practice nke onye ọcha ọ na-amarọ the background ọ na-amarọ ebe o si wee bido ọ sịghị na ọnya nwa nọ nke a na-ekwu aka ị marọ ife ị na practice but anyị ma ma ife anyị na practice mala ife na abadebe at least you can say that your father taught you this. Exactly. Nke ndị ọcha na practice na ogosi ndị. Some of them practice occultism in the church. They don't even know. Exactly. That what they brought. Mana nke anyị na-eme ka anyị ma. Ụbọchị Ọ bụrụ omenala. ụbọchị ga-ekwuru na aba anọ. A sịkwa mmadụ ya ji egwọ ọgwụ. You understand because the things we are seeing now, they are na-elink omenala to ọgwụ. Ajọ ọgwụ ka ndị mana ọ nwere ọgwụ a na-ekwu okwu ọgwụ ọgwụ abụrọ ajọ ife mana ọ the connotation nye intention ụbọchị bụrụ gboo ọgwụ bụ ife ọbụla when you bring up two things conjure it and it is, it is able to serve a particular purpose whether positive or, positive or negative ọgwụ ọgwụ Ado nwa bụ obodo dibia ụbọchị bụrụ gboo ọnwa onye afọ na-alụ ndị be anyị akpanye ilolo
kwụsie ike anyị kpanye ilolo ilolo anyị kpanyere ya ọrụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ka ọgwụ so anyị nye onye anyị ilolo ọ dịghị mma na arụ ote ike na ọdịghị mma mmelụ tupu anyị nwere ebe a na-akpọ ite ọgwụ ozugbo ihe ahụ nwere ebe a na-akpọ ite ọgwụ dị na be anyị maka anyị nwere ụra anyị ugwu anyị nwere ugwu ụra anyị ana ihe ahụ dịbụ ya that ite ọgwụ bụ ọ sọkwara ya bụrụ na iri poizin mọbụ na arụ adịrọ mmadụ wee bute na anyị esi ebe a were eji kọkọta tinye onye a n'ọnụ onye adịrị onye adịrị ọ bụrụ na onye riri poizin ọ vomit everything seriously but today I find it that ọ na-abụkwa ụfọdụ achọ imebe ajọ ihe n'obodo the first place a na-eme attack they attack the deity of the village maka na ịma na deity dị ile etu o si wee dị ime ajọ ibe ọbụla ihe ozu Exactly. but you see after I say end nwa ji wee mee nke nwa end of the day you see those people enwezia root n'ime ajọ ibe. Ọlọgwụ. now anyị na-ekwu ịgwọ ọgwụ ihe anyị na-ekwu bụ ọgwụ Ọfụsịn ego. ma ofe olugbu a na-ete ma ofe alụlụ ma ibe niile ọrụ ọgwụ mgbọsị bụrụkwa o nwere ibe ga-abụ n'anya ya o nwere ihe a ga-abụ enye ya ọ ya akwa na so ndị ọcha sị we are what we eat now you see that ebe na ọdịnala e nwere a lot of things even Bible sị na that the secret things of God be hidden in the things he created afịfịa ọbụla dị n'ụwa nwere ebe ọ na-alụ osisi ọbụla dị n'ụwa nwere ebe ọ na-alụ whether positive or negative now what you see now in these days bụ mmadụ use ife chineke kelụ for negative energy which is very bad which is very bad ọ bụrụ ndị ọcha ndị ọcha na-eri amosu were ya na-alụpụta sayensị and teknọlọji mana ndị be anyị Igbo na-ekwu amosu ọ bụrụ igbu nwa nwanne ya bụrụ ijidebelụ mmadụ le ụkwụ hmm. bụrụ ifo destiny mmadụ kwụghachi anya but ibe na-aba bụ amosu Exactly. This is on the positive side and this is on the negative side. Thank you so much. You made mention of um, ihe ahụ e nwe ibe eji malụ fa fa ji wee dị ebube ibe eji malụ fa dịka ndị gboo si wee debe ya ụbọchị bụrụ gboo ọ ka dịrị na etu ọ dị
I will say ee sịkwa ee maka na mbụ bụ na onye ọbụla bụ onye ihe ahụ bụ na ọbata ya pụrụ inye nye ọgwụ ada atụ ya onye ọbụla onye ihe ahụ ọbụla ọgwụ gbu maa na aka ya adịrọ ọcha ọnụ o si n'ilo wee bịa ma ọ bụ na o si n'ilo wee bịa pụtara bụ ndụ and onye ihe ahụ ada agwọ ajọ ọgwụ Hmm, ịgwọ ajọ ọgwụ maọbụ iburu ajọ ọgwụ bata n'ime ahụ ọ ma alụ ọlụ seriously mbọsị gboo ọ ya mere anyị ji wee dị Hmm, now and the issue is ibe anyị ji dị ebube ọ ka dị yes for onye maalụ onwe ya okay

whereas eh, ndị ọcha nwere empirical science spiritual science anyị nwere bụ na o amamihe a ndị be anyị adịrọ science inclined ịma na diarrhea a lụpụta ọgwụ ọ ga-abịa enye nwatakịrị maka diarrhea diarrhea akwụsị otu a they believed that everything was a spiritual cause. Okay? Now, because of that belief system what they do is ọ bụgodo onye nwa ya bụ sickler ịma na sickle cell and others like that other things now you see a scenario mmadụ ejepụta alụsị for ife na-enwerọ isi hmm. the truth of it of the matter is that onye a jepụta alụsị for a particular reason alụsị a na-alụ ọlụ a hmm. ọ bịazi wee ṅụa iyi na for the fact na alụsị a lụrụ ọrụ a the meaning of alụsị bụ alụ kwụsị alụ kwụsị that is true so ọ bụrụ na mmadụ na-amụ nwa ọ na-anwụ o jepụta ofu sị ka alụ a mee gịnị kwụsị na ọ sị na ụmụ ya na ụmụ ụmụ ya na ụmụ ụmụ ụmụ ya ga-adị loyal to this deity ebe ọ bụ na deity a mere ka ezigbo ife hmm. na this deity dị mma ka a na-worship ya that is why o ji abụ ị bịa na ogbe na ogbe ọgbọ ọbụla enweteta jide if you look into it ịfụ na mmụọ ọbụla dị n'Ọnịcha nwere ife eji bute Ogwugwu ọbụla ịfụ Udo ọbụla ịfụ nwere ife melu ụbọchị gboo gboo eji butie ebuterọ na nkịtị and ụbọchị a na nwa mmụọ ebute ogbe afụ na-agọ mmụọ afụ n'obi fa o nwere ife ọ na-alụ fa hmm, ịma nke ọzọ bụ gwara m sị n'ụbọchị gboo gboo before the war ka na-agwa ya na onye ọzọ ọbụla ara anwụ na accident wow na enwegodu fatal accident kịta onye ọzọ bụrụ ga-survive ya ọ sị na after the war ndị be anyị wee mebe alụ wee mebe nsọ anyị emelụkwa one or two things kịtazi enwezi accident onye ọzọ bụla example ka m na-enye gị so you now see that we have a lot of things enwere ụfọdụ eh, villages na-enwe ọmụmụ ndị be anyị amara ife bụ ọmụmụ onye ọbụna ejebe ụka sị na ebupụ na ya ajụ ajụ nka anyị ka stamban ibe ka nna mba medana ọmụmụ Bụ ife na-eweta ọmụmụ na family. O nwerọ onye butela ọmụmụ n'anya ọcha. Hmm. Enwerọ onye butela ọmụmụ n'anya ọcha. Onye nwa na-esiri ike. O nwere ndị family, o nwere ndị kindred nwere ọmụmụ na-adụ ọmụmụ na-enwerọ onye na-ama amụ nwa ebe afụ. N'Ọnịcha. N'Ọnịcha na Mbilo. Onye afụ sị na ya amụrọ nwa, o kwuo ebe o si. ịhụnanya ọ bụgoro na ị mụrụ nwa jikwa ọmụmụ ọ nya nwa ka eji wee nwee ọmụmụ because of barrenness ka eji wee nwee mmadụ adị mgbe ọmụmụ izi izi ebe eti ọmụmụ ezi ebe ọmụmụ bụ ebe dị ka like I said ọgwụ okay nwere positive and negative okay ọmụmụ bụ na ị chọrọ ihe dị etu a na ị na-amụ nwa maọbụ ị na-amụ nwa ọhụrụ hmm, wee sị ọmụmụ ngwa ma ọmụmụ a na ịmụ nwa ọ dị na ị ga n'ike

now onye pụta na 10th generation ma ọ dị 5th generation wee sị na ọmụmụ nna ya ba adịrọzi ile na ọ jebego ụka na o nwego a different faith ị chọ ka i bupụ ọmụmụ ọmụmụ naba wee were ife niile o wetara the family mmadụ ọbara nwa ka eji enwe nwa ike rapidly

ọ bụrụgodo na maybe na ife nna nna ịta metasị na ị na-ekerọzi a na-ekwucha mgbe ị sị na ife dị otu a na ị chọrọzi ya you will have a new covenant with God. Ndị be anyị sị na ejirọ anya ọma eje ụka ọcha ụka ọcha hmm. so onye jebute mmụọ for a particular reason dị iche ụfọdụ bụkwa na mkpagbu ka a na-akpagbu ụfọdụ bụ na akpagbu tekọba ka egbuzie na-egbu o wee jekpọpụta arụsị jepụta ofu ọgwụ zọta ahụ ya were wee zebe eze ụfọdụ bụ deity ka ha ji wee zọta ndụ ha zọta the life of their generation

mmadụ ji nye nna ya ebe mmiri gota si abịa you see their cemetery how beautified it is tinyere onye na-eche nche nye ọ na-eche nche that is it amụnye ọkụ anabata amụnye ọkụ ndị mmụọ chekpa nkata ga eji egwu ndị ya abịa tenis abịa tenis na chi gakwa azụ hmm. ụbọchị a na-aga but here anyị nwa akpọ ndị nke anyị ọlụ nọ ụbọchị All Souls ma All Saints ihe ihe ndị nna

When you call them evil, you, you remember that you will still go one day and the priest will call you.
Wow. Yeah, you, you have already yeah, give us all we needed in this part. Eh, ụmụnne m na-ekiri anyị ihu akwụkwọ unu afụgo ka anyị si adọwa ya bụ okwu ahụ ọ ka bụ n'Ọnịcha net na program anyị akpọrọ gbowa anyị nọ adọ ya bụ okwu agba na-achalie o nwee ajụjụ ị ga-ajụkwọ debe na comment section ị na-ajụ na ara nnọọ onye anyị na ya nọ glegide zo ibe ọbe ọ ga-adọwa ya ka ị si wee chọọ ee ka anyị na ebe anụnwa anyị nwere lot of things to discuss so jebe na the second na the second um, part we are into is um, on our core values. Okay. On our core values. Um, na nghọta gị, kedu the state of present generation and the ndị gboo? What is different? E nwego changes, e nwee ife na-emebi ụmụ ike ya tọgbu ọnụ ife mebiri emebi dị nna nke ya tọkwara na ya karịrị akarị we have our areas of strength and areas of weaknesses as time goes on anyị na-eme na civilization affect our thinking but we only accept civilization where it favors us

diọkpa kwuo o kwusigo kpomkpom eji akpọ ya diọkpa kpomkpom and e welu na diọkpa kwuru na o kwusigo they were na-eme evil institute in system hmm. ị ma na e nwere a lot of things we have in our culture today na-abụrụ omenala Hmm. mana ndị tinyere asọ omenala bụ ndị oke gwara as at that time oh. na ị watch ya ị fụ na eri Igwe Achebe ji bata he has made a lot of positive impact in a lot of our traditions hmm. mgbe ọ bụ na akwarọ mmadụ second burial ụfọdụ na-anọdụ anyị asị diọkpa na nna aba bụ diọkpa hmm. ọ ma gbabara ya second burial for 20 years onye o kwesịrị ka diọkpa lue anọrọ nọgide nọgide na gịnị nwa n'okpukpu n'okpukpu onye nke ụmụ onye nke etekwuo a na-alụ diọkpa n'isi nwanne nna ha even na agwa kịta bụ otu a ka ọ dị that is why i ji wee nwee a lot of ozu a na-akwarọ akwa n'ọnịcha but thank God for Igwe Achebe who saw the need

onye ọnịcha nwere sense of responsibility hmm. o nwere ife ị ga-asị onye ọnịcha ya mere ọ sị ọ sị ya ma baa n'ọrụ mana onye ọnịcha nwere afọ ojuju onye ọnịcha value his integrity more than any more than anything can we say that about now no not at all ọ kịta azụ before ka a na-asị na okenye ha na-anọdụ n'ụlọ kịta bụ ụzọ okenye na-eji anwa nlezi n'ọbụla alụ alụkwọ nwa Now we see our elders presently. Ife okenye ndị gboo ga-abụ pati ma ụfọdụ pati nweta ezo onye nzo na ha na eziokwu na ebe okwu te gị kpuchie ọnụ onye bụ na ya onye mụrụ ya. Then some fathers adịghị protect their family ọfụma. Onge nwere mma na your younger brother abụrọ nwanne ya ma ọ bụ your younger brother ma na ọ bụrọ nna ya mụrụ ya ọ bịa gwara ya. Sie ike so ọ bụrụ na itinye ịnụ nwa mmadụ ọ bụrụ na ọ nwere mmanụ ụlọ

anyị ma ndị bụ mmadụ ma ndị na-abụghị mmadụ anyị maalụ ndị ori dị n'ọbara maalụ ndị dị nkelenka even as youths do you know one thing fortune might smile on them hmm. that na the ọkashi nwere lineage might fall on them too.
they will now continue with that, that onye anyị ma bụ aga m ọ bụrụ diọkpa na family hmm, o wee mezie mpụ at that point a sị na ọ diọkpa mana ị ma na diọkpa kwesịrị mentally sound onye bụ some of adị na-ekwukwọ na I'm just I'm not making a general statement I am saying what brought about changes the changes we are seeing now we are seeing now ị fụ na onye akịtị gị na-abụ

When you have people of great character hmm. in, the, in the position of authority, hmm. no, let me not say only the authority. Authority. Okay, okay, okay. Authority links to nature. Hmm. Authority links to every position of authority. Hmm. Ma ọ gbaa na-achị achị ma ife niile. Ọ ya so when you see somebody

etu ọ na-eme so ị fụgo the differences in the ọ bụrụ ụbọchị gburu gboo meriri igbo nwaanyị na so ole ji bechie meriri igbo nwaanyị na
anọ n'ugbo ya ụmụ igbo ka nọ ụzọ mana o nwere ka ọ ga-anwụkata na a particular ajụ ese ajụ ese kedu ife mere ife dị ife a ji eme ndị gboo bụrụ ndị ọnịcha na-eme ndị nna nna anyị fa na-eme ya melụ na mmadụ nwụrụ e jegodu jụọ ase ada ebuli eni like that ya mgbe mmadụ atọzikwa atọ kịta ahụ ajụa kedu ife melụ ife dị etu a ji mana kịta I'm sorry to say this uh, ife m ji ekwutere okwu ndị diọkpa bụ na diọkpa is the father in every village in the village ụfọdụ na-anọ kịta ụmụaka na-anwụ na akụkụ aka na-asign signature burial ụmụaka without asking questions why is this nwatakịrị nwụrụ taa ọzọ nwụrụ echi ma ọzọ nwụrụ nwanne echi kedu ife kpatara ya kedu ife kpatara e ji nwụọ ọnwụ you as a father why i am directing it abụrọ ọ bụrọ i am not doing it on the negative part o yeah. i am saying it onye ọbụla bụ diọkpa n'ogbe ọbụla ka ọ mara na ọ his responsibility

and o je weta the money o nye gị ị nara dobe n'isi akwa ị dịzi ka ndị nne anyị ga-anọwa nwa ya na-ese gị isi na nwa ya na-esekwa gị bad child mba ọ sị na ọrụ gị ka ọ na-ese mgbe ozugbo these are the things that our the Onitsha before was not doing the Onitsha kịta na-ekwe na Onitsha before nna na-eme ajikwa ọ na-esi ezo kịta bụ a na-emezi o nwerọ o nwerọ ife na-eme and they do not know that ife ị na-eme nwata na-akwụ anya

anyị ma kwete na echi niile na nke akọdo na anyị na-aga asọrọ because um, seeing you you are a cyclopedia of knowledge an embodiment of thought and uh, your words are so in line accurately uh, o nwerọ ibe i kwulu ebe anụnwa a ga-agbagha agbagha maka na okwu i kwu ekpezi no sentiment attached it was sincerely

ee obodo anyị dị mma be anyị dị mma ọ dịkwala anyị niile ọ nwekwa onye obi na-eme nke ọjọọ obi anyị niile niile nke dị mma ọ nya bụ na ụmụaka anyị ndị mpụta azụ anyị anyị edebelụ fa ibe dị mma etu ndị gboo si wee debelụ anyị maka na ibe anyị na-abụ nwa ọ bụ na ndị gboo edeberọ ya ọfụma onye ma mkpụrụ ya So ụmụnne m, biko dodo dodo, onye manụ nke ọ na-eme na-adaba. Eziokwu bụ na ịnọdụ n'isi na mmadụ ama ngwa nke ga-esi wee mee ibe mana ibe ji n'ebe nke ị nọrọ n'isi bụrụ onye ndu na ị wee duo ọfụma ịnọ na n'ịbụ onye ndu bụrụ onye na-etisi ụlọ anyị na-alụ alụ. Nke ọ bụla ị na-eme, akara ya saa, ide ise a n'anya ka anyị niile dị n'ofu bie n'udo. Ọ ga-abụ anyị na-ele anya ọ bụ na anyị jebe ibe enwe ife dị mma eji were elota anyị maka na ụfọdụ nwụsịkwuo na nke pụrụ mgbe ọ na-ekwu okwu ọ na-akpọ olu owu anata ọgụ na-akpọ olu mba na-ekwu na ọsị a ma ọ chụrụ gosi na ndị a na fa bilu ndụ ekwesịrị igbo na egwu nwa nke gị nwụọ ụdị ndụ ị na-ebi can you be proud and tell your child to live this kind of life you are living that should be our conscience question to ourselves ọ bụ na ndụ a mụ na gị na-ebi na anyị ga-etinye aka n'obi anyị sị ụmụ ụmụ ndụ a abụrọ ndụ ntisa abụrọ ndụ nyasa then let's continue mana ọ bụ na anyị ama asị nwe ụmụ anyị kpebie ụdị ndụ anyị Ka anyị ozugbo kpọpụ aka enwe bifọ ọ ghọọ aka aka mmadụ. A na-ekelekwa unu ọ kwa na internet ka anyị nọ bịa bụrụkwa nwanne unu bụrụ nwa unu bụ Comrade Victor Mbanefo. Ụfọdụ sịkwa na m na-enye nsogbu onye adị na-enye nwa nsogbu na-anwa oko m ka m fụ n'ọha ihe ezi mgbe anyị na-eme maka ịfụ na be anyị dị mma na dị mma mma. A na-ekelekwa ndị ihu mba anyị na nla aka hụ na

anyị enye gị time ị ga-eji wee bịa ọ kwatụrụ ya ọcha anyị aka anaba akpọ mmadụ bụ nna ị bịa kwulu ọnụ gị maka na onye na-ekwu ekwu na-ekwulu ọnụ ya na ụwa ka ị na-ekwu ibe niile na-abụ ya a na-abụ ya ka ọ bụrụ etu ọbụla o si wee dị ma ọ na-eme na famili gị ma o nwee nke a na-akwado ya akwado ma ọ nwatakịrị one thing you should know about this ụwa and on internet bụ na anyị abụrọ ndị dependent on people money to survive no uh, we believe so much on humanity service and service to humanity ekele m unu asị na ọ ga-adịla anyị na mma na Kraịst ekele m unu